Skill number 4 imene ili Programming and Web Development. Inu mukazaphunziratu skill ngati imeneyi, muzatha kupanga ma software a pa computer, ma application a mphone, ma website komanso ma system osiyanasiyana. Inu kuti muyambetu kuphunzira zinthu ngati zimenezizi, ndi bwino kuyamba ndi ma programming languages amene ali ophweka. Ndi programming language imene ili yophweka yokuti mutha kuyamba ndi kuphunzira ndi Python coz timakodi take timakhala ting'onoting'ono ndi izakusegulani mutu kuti muzaziwe kuti programming imayenda motani eya ndiye tiyambetu ndi website kuti website tikuyenera kuti tiyiphunzire motani ndi website yo titha kuigawa magawo awiri amene mungasankhe kuti mwina muphunzire mbali yoyamba titchula kuti drag and drop komanso inayo ya coding ndiye ikasankha okay ndiye munthu ukasankha kumbali ya drag and drop kupanga kwake sikuti kumakhala kovuta ndi zija zokuti pamakhala ngati kupanga designing sizifunanso kuti muike zimakodi zosiyanasiyana zambirimbiri umangonyamula kuti ndikufuna kuti apa pazikhala nyimbo apa pazikhala search bar so zinthu ngati zimenezozo ndi ma drag and drop website okuti titha kumagwiritsa ntchito kapena ma tools amene titha kumagwiritsa ntchito kuti tipangire website yathu tili ndi ma ma tools ngati WordPress, achina Wix, achina achina Webflow, achina Squarespace. Ndiye tati tigwiritse ntchito ma website ngati amenewawa. Ukapanga sign up nkupanga chilichonse chofunikira nchakuti umangopanga drag and drop. Sizivutanso kupanga website. Ndi za easy. Komano tikalowano ku part ya coding. So wowo ndiye umachitirano kulembano ma code. Zija mukamaona anthu akutaipa pakubwera zinthu zambirimbiri imene ijano ndiye imaitcha kuti coding yeniyeni. Ndiye ngati mufuna kuti muphunzire kupanga website using coding ndiye phunzirani html css komanso javascript kuti frontend wanu azikhala wabwinobwino ku backend mutha kuphunzira achina php achina nodejs ndi kuti azakuthandizani kuti website yanuyo izikhala yabwino komanso ya mphamvu Ndiye ena mwina atha kumafunsa kuti ubwino wa ma drag and drop ndi utiwo? Nanga ubwino wa coding ndi utiwo? Ok, drag and drop ndi wabwino chifukwa choti mwina amakhala wa easy and nzosavuta kupanga kwake. Sono coding zimafunikabe kuti ukhalebe m'kalasi mwina kwa miyezi ingapo. Ndiye kuti kusonyeza kuti drag and drop utha kuphunzira kwa kanthawi kochepa komano coding ndiye kuti imatengabe nthawi. Ndiye ubwino wa drag and drop ndi wa easy komano wa coding ngovutirako. Komano kwambiri anthu akumalemba ntchito mwina m'ma companies. safuna anthu ambiri a drag and drop coz ndi zinthu zokuti aliyense atha kupanga komano tikalowano kumbali ya coding ndiye kuti ntchito umathano kuipeza mwa fast chifukwa kuti amadziwa kuti ngati ukupanga coding iweyo ndi shasha eya komano html css sikuti ndi zovutanso eya ndi zinthu zokutibe zimakhalabe chabwino zovutirako kungoyerekeza ndi ma drag and drop ngati achina wordpress coz anthu ambiri amayuza wordpress panopa akamapanga ma website enanso amatha kumayuza achina wix komano amene ali popular ndi wordpress ndiye maubwino ake ali ngati amenewo ndiye ma programming languages-tu amakhala ndi ntchito yake yake ndiye ndingowapanga list ndi cholinga chakuti inuyo mukazafuna kuti mupange upgrade ma skills anuwo muphunzire programming language itiyo kuti muzapanga chakuti ndiye pa number 1 tikhala ndi java ndiye mukaphunzira Programming language ya Java ndekuti muzatha kupanga ma mobile application, ma application amene timagwiritsa ntchito mfoniyo, achina chani, achina TikTok, achina chani, achina Facebook, ma application ngati amene aja komanso mwina ochepera pamenepo kapena okulira pamenepopo. Zimenezo mutha kupanga ndi Java. Ndiye phunzirani Java kuti muzipanga ma mobile application. Komanso phunzirani C Sharp C sharp ndiye kuti ntchito yake imakhala kuti muzipangira ma application a mu computer kaya ndi ma game kaya ndi ma software achabe ndiye kuti phunzirani C sharp komanso tili ndi Kotlin Kotlin so amathandizira so kuti mwina mwake tizipanga create ma application a mfoniwo ndiye kuti ndi wa modernibe ndiye kuti amayika limodzi ndi Java uja mhm ndiye tilinso ndi programming language imene tikuti php so php kwambiri timagwiritsa ntchito nokupangira ma backend ama website ndiye tikuyeneranso tiphunzire php ndiyenso tikuyenera tiphunzirenso python amene ndanena kuti mwina mwake tiyambirire ndiye python ndi ka programming language kokuti nkaize komano kamapanganso zinthu zamphamvu kwambiri cause ma ai ma automations timagwiritsa ntchitonso python Tithanso kuphunzira Swift. Swift-nso ndiye kuti timagwiritsa ntchito kuti mwina mwake tizipanga ma application a mu makamaka okhudzana ndi za Apple ngati achina IOS ndiye kuti timagwiritsa ntchitono Swift. Ndiye ma programming languages alipo ambirimbiri enanso okuti sinatchule apapa. N'zokuti zinazono mukayambano kuphunzira imodzi by imodzi, enawono mudzadziwano kuti ndi ati ndi atiwo. Tsopano skill ngati imeneyi kuti tiipange monetize, izitibweretsera ndalama, kapangidwe kaketu kamakhala kokuti mwina mukapanga application kaya mwapanga website tingoyerekeza kuti mwina mwapanga website mukapanga website yokuti ndi yabwino ikumakhala ndi ma visits ambiri mumatha kuipanga apply ku google adsense website ambiri tikalowamo timapezamo zima ads ndiye kuti umakhala kuti website yako ukuipanga monetize kuti aliyense amene angaloweko akumana ndi ad ndi kuti iweyo izikupasa ndalama ina yake ndiyo ya website ndi google adsense tsopano akakhala ngati ma application ma mobile application coz ma mobile application ambiri panopa akumakhalanso ndi ma ads osiyanasiyana so pali AdMob amene amapanga kwambiri za ma application zino tsopano mukapanga monetize choncho kusonyeza kuti application ingati ikumagwiritsidwa ntchito ndi anthu ochuluka dziwaninso ni kuti application yanuyo ikubwereserani ndalama zambiri eyatu ndi ndi bwino kuti tizipanga zima system zabwino zabwino zokuti anthu azizikonda kutinso zizibweresa ndalama zambiri sizokhala zonso ma companies amafuna ma website kaya ndi ma school kaya ndi ma organisation amafuna website nde atha kukutengani kuti mukawapangire mukawa mukawapangire create ma website osiyana siyana okhuzana ndi ntchito zimene amapangazo ndi maubwino ngambirimbiri komanso maganyu amapezeka ena amatha kupanga website mwina ikuwagaya pena pake sikupanga bwino zinthu so amatha kukubhukani kuti mukagwirire ntchito ngati zimenezozo nde tikaphunzira skill imeneyi ya programming komanso web development izatithandiza mu njira zosiyanasiyana kuti mwina mwake tizapeze ndalama za nkhaninkhani ndiye tiyeni tionanenso ku video yotsatira imeneno tiphunzitsane za skill number 5 ndi osayiwala kupanga subscribe youtube channel chimenechichi